Tipeleke ka short update chabe makamaka pa nkhani za Chimwendo Banda pajatu tinafotokoza kuti no leroli akhala ali ku High Court ya ku Lilongwe kumeneko ndi anthu awo kuti no akalembere mabelo kukapempha mabelo kuti mwina mwake asapite ku Maula Prison nde zili motani pakanali pano Very very short komano nde kutino mwa fast nkhani ndiyonena kutino mmene mukuonera muzithunzimo ameneyotu ndi jivason kadzipatike ameneyoyo ndi zonena kutino nde loya wa chimwendo bandayo komanso ndi azinzake ena ndi ena amene akuwaimira amenewo. Afika ndithudi ku High Court ya ku Lilongwe, bwalo lalikulu kwambiri eh, la milandu la ku Lilongwe. Kumenekoko ndikotino akuyembekeza kutino ziyambe tsopano zokambiranazo. Kuwafunsabe kunena kuti nde Chimwendo Banda bwanji? Akutitu Chimwendo Banda sakwanitsa kukapezeka ku bwalo la milanduli ku High Court. Chifukwa chani? Akutitu iyeyo sakumva bwino. Ndizonena kuti nsana ujatu ndoti ukumamukwapulabe mbali ina yake ululu nde ndizovutabe kuti apezekeko. Nde basi no akangopezekako ndi omuimirawo a Jivason Kadzipatike ndi anthu ena oterowo. Nanga akumbali ya boma bwanji? Nawonsotu ndi zonena kuti afika kumeneko sanaphweketse akuti tikaonana kuti komweko. E oyimira mbali ya boma aja Prescot Mwayiulipo ndazinzawo ena ma lawyer aja ndoti nawonso afika kumeneko kumadikira zonena kuti no judge amene akhale akumva nkhaniyi. Atani? Akamve no kutino kodino. Akuti chani awa achimwendo Banda ndi azinzawo? Zifukwa zake nzotani zomwe akuperekera zoti alandire belo? Ndetu apa ndizonena kuti judge amene akhale akumva makamaka nkhani imeneyi sitikunena kuti ndi amene adzaiweruze kapena kuigamula komano nthawi yokhayi iyi yongolembera belo yokhayi imene apempha belo iyi yachanguyi ndizoona kuti judge waketu ndi Mzonde Mvula ndamene akumva nkhani imeneyi kuchokera ku high court nde tikhalabe tikumva kutino judge yo akamva nkhaniyi mbali zonsezonse kodi aperekano chigamulo kutino achimwendo banda apatsidwe belo? Koma nde kuti no zochitika zokambiranazi ndi zachilendobe malinga ndi mmene timadziwira ma procedure a ku khothiko kuti timadziwa zonena kuti no makamaka ikalowa m'bwalo nkhani ija mwini wake alipo ndi pamene no umapezeka zoti no akamfunsa kodi iweyotu nkhani imene tikukuzenga ndi yotere yotere nda mayang a mafunso kuivomera kuikana iye nkupezeka kuti ndikudzaya nkudzapereka yankho lake a ndikuivomera kapena ndikuikana akanena kuti ndikuikana pamenepo pamene amakhangati watsegulano tsopano windo imene no angathe no kulembera belo koma apa nde kuti mwini wakeyo sakapezekako nanga si nsana ukumuthyola nde kuti sakapezekako maloya okha ndi amene akapezekeko ndi amene akapempheno belo koma belo iyi ikupemphedwano ponena kuti akuti ah belo pamene akudikira trial eti eya belo while they are waiting trial pamene akudikira zonena kuti no mulandu uzazengedwe bwinobwino munthuyi alembere belo Ngakhale date lokazenga mlandulo silinatani, silinafike, mwaiona imeneyo. Akutitu zokachitika zake ndi zimenezo ndithu ku High Court kumeneko. Kumakamba zoti mlandu waketu ndi omwe uja chifukwa ati umangokamba Chimwendo Banda Chimwendo Banda kuzaiwalako Dala Kadula chifukwa Chimwendo Banda adatuma no agent, agent yo nde Dala Kadula kupita kuti no Akatani akaphe munthu uja akutitu Frank Chiwanda. Malinga ndi Frank Chiwandayo amene anapita kukaisuma nkhaniyi ku polisi. Ndetu kuifufuza bwinobwino akutitu kumene akaf ankafuna kukamuphera ncha ku Dowa uko. Eya ankafuna kukamphera cha ku Dowa ukoko malinga ndi zomwe zikutuluka apa. Koma yonsetu nde tikaimva bwinobwino makamaka ikakalowano bwinobwino motsin motsimikizikamo ku high courtiko nanga si kuja ku magistrate court anangotino nkhani yomwe tabwera nayo pano ndi yotani iya ifetu tuta a chimwendo banda awa atatu ankafuna kupha frank chiwanda ii zophana kuno ayi aaah kuno ndi ku magistrate court Kunoku sitimamva nkhani zimenezo. Rifa wautali, mupite ku High Court, Court lalikulu kwambiri. Nkhani yakula iyi, ndi nkhani yokhudzana ndi moyo wa munthu. Ku High Court ndi kumeneno akaiweruze nkhaniyi. Nde mutengane nonse wakuti, wakumeneko. Koma pakanali panopa sinanga tilumikizane nawo anzathu akumeneko kuti no apanga motani ndi ma plan awo. Nde awa atatu akakhale ku Maula Prison. Koma taona zoti ngakhale timati ku Maula Prison, Since nthawi imene ija ya chigamulo ija, munthuyitu wakhalabe akuyenda champeni, champeni, champeni kumabisalabe mu chipatala! Ndi mmene akupezekera kuti akubisalira mmenemo. Iyayi, kaya poti akudwala eti, tisamati akubisala koma akuti akudwalatu! Ndipo awawa a lawyer ake akuchita kunena kuti iyayi, sakapezekakonso ngakhale kubwalo la milanduko. Ayi tikhala tukupatsani makamaka zomwe zitatuluke akakambirana kumeneko kodino ampatsa belo ameneyo kapena ayi komanotu akangomukaniza belo kumeneko palibenso ochitira mwina mchipatala muja apangidwa discharged atulutsidwa mmene muja adzipita ndithu kundendoko otherwise ndekutino aa mchipatalatu sikumene kumakhala ma prison yayi. Aa, anthu odwala ndamene amapezeka kuchipatala malo ena aliwonse ali ndi zimene zimachitika ku sukulu kumapezeka ana ophunzira kuchipatala kumapezeka ano ma patient anthu odwala kundende kumapezeka ma prisoner akaidi anthu amene alakwira lamulo tsopano awa achimwendo banda pakadali pano ali mu gulu la anthu amene akuganizidwa alakwira lamulo ayenera akapezeke kundende osati nokuchani kuchipatala tiuzeni maganizo anu ngati muli nawotu mu comment section akuti